inagwera nyanja ya mchere anayipeza pansi 950 meters deep anthu onse anamwalira koma black box inapezeka akuluakulu sunduzwayo madise loya a ku malawi anatiuza kuti ndege za asilikali sizimakhala ndi black box mwezi watha omwewu helikopita ya asilikali inagwa ku nigeria anthu onse anaphedwa koma black box inapezeka ku malawi dornier inapha vice president koma black box inasowa mu mbiri ya ndege zimenezi kunachitika ngozi 54 ma black box amapezeka
tinampatsa boma kuti yeserako zankanika yekha asanamizire wina chimene chammaliza kwambiri mistake mistake tinkaona ngati anthu aja asintha chikangawa kodi ku chikangawa black box inayenda bwanji kuyambira 1964 mcp ndi chipani choyendera mabodza kamuzu anagulitsa makampani koma amatiuza kuti bakili ndi amene anaononga mwachitsanzo lever brothers inabwera ndi atsamunda 1958 kamuzu anayigulitsa ku unilever ya ku britain 1988 pure limited inabwera ndi green jones imene inali kampani yopanga magalimoto kamuzu anayigulitsa 1988 ku kampani yotchedwa matrako united transport malawi mwachidule anthu amanena kuti utm inabwera ndi atsamunda 1947 kamuzu banda anayigulitsa 1986 ku stagecoach ya ku scotland tikukumbukira 1997 stagecoach inagulitsa kampani imeneyi ku admarc anayisintha dzina kukhala shire bus lines zoona
ma vice president ako azingofa ako wekhatu azingofa ngozi zosaoneka bwino Imfa zosamveka, mmene anavutikira m'bale wanga Sidik Mia, kuluza china chilichonse kuti Chakwera awine, Chakwera osapita ku maliro a Sidik Mia? Ndi munthu ameneyo?
mu zaka 31 kamuzu banda anaononga dziko atsamunda anamusiyira maziko olimba koma iyeyu anaphwasula 1952 geoffrey colby anakhazikitsa kampani yogula mbewu komanso kugulitsa fetereza african produce and marketing board 1956 anayisintha agriculture production and marketing board 1962 sir green jones anayipasa dzina lina farmers marketing board 1971 kamuzu banda anasintha agriculture development and marketing corporation mwachidule amene anayambisa admarc ndi geoffrey colby koma mcp imatiuza kuti kamuzu akuluakulu mwana ompeza mwamusintha dzina akhala magazi anu mcp inasintha kampani ya geoffrey colby kukhala admarc rangeley anasintha kukhala kamuzu stadium colby hall anayisandusa kwacha conference center colby school of agriculture lero akuti natural resources college zili ngati zomwe tikuona lero a chakwera analowa mboma 2020 anapeza zitukuko za peter mutharika pafupifupi misewu yonse ikumangidwa ku lilongwe inabwera ndi peter msewu wa m1 peter mutharika anapempha chithandizo ku european union koma akamayankhula m'misonkhano amanena kuti chakwera deliver inu president ameneyu ndi mbutuma anayenda maiko akunja more than 20 times kupita kunja every year ndikunena pano wayenda maulendo oposa 70 zimene akuchita kumeneko kupempha ngongole kupempha chakudya kupempha ndalama anzake anapempha misewu ya pamwamba ma technical college ndi zina zotero kalekale admarc inali kampani yolemera kwambiri amapereka subsidy komanso ngongole kwa alimi 1983 mcp inapha nduna folo nkumatinamiza kuti inali ngozi. Mulungu anakwiya kwambiri. Tikukumbukira mchaka chotsatira 1984 mvula sinabwere bwino. Admarc went bankrupt mchaka cha 1985. Anayamba kupempha ngongole kumaiko akunja. World Bank inamuuza Kamuzu, gulisani makampani, siyani kupereka subsidy ngati mufuna ngongole.

minister of finance dalton katopola anayimira kamuzu ndi boma la malawi peter mcpherson administrator wa usaid anayimira world bank ndi america mgwirizano umenewu unachitika pa 19 august 1986 zimene timanena pano sinthabwala that is why timabweresa umboni kuti muone nokha ndiye lero timadabwa a mcp akumauza anthu kuti akuti bakili muluzi ndi udf anagulitsa makampani inu kodi 1986 amalamulira ndi ndani dalton katopola inali nduna ya kamuzu minister of finance 19 august 1986

inagulitsa makampani kodi 1986 amalamulira ndi bakili ambiri mukhoza kumadabwa kodi kamuzu anagulitsa makampani ake ati ndakuwuzani kale kunena kuti kalekale kunali lever brothers inabwera 1958 kamuzu asanabwere inagulitsidwa 1988 kampani ya mabasi utm inabwera 1947 kamuzu anayigulisa 1986 pew limited inali kampani yayikulu imapanga mabasi komanso magalimoto inabwera mdziko muno ndi sir glyn jones mzaka za ma 1960 kamuzu anayigulisa ku maltraco 1988 admarc inali ndi maesiteti okwana 9 onse anagulisidwa 1986 mwachitsanzo kumpoto kunali kavuzi estate 1000 hectare tea komanso factory mzenga estate 500 hectare ya macadamia admarc inagulisa pa mtengo wa 25 million kawalazi estate komanso azungu a ku netherland ndi amene anagula ma estate 7 a admarc anagulidwa ndi kamuzu john tembo ndi akuluakulu ambiri a mcp grain and milling inali kampani ya admarc imapanga ufa wa tirigu chimanga komanso zakudya za nkhuku 1988 kamuzu anayigulisa kwa mapuno maldeco fisheries admarc canning cattle feedlot zinagulisidwa 1989 national seed company inali mbali modzi ya admarc cargill of america inagula 1988 amene amagulisa makampani amenewa anali kamuzu kuyambira 1987 alimi anasiya kulandira fetereza wa subsidy 1990 kunali cyclone napolo anagumula phiri ku phalombe 1992 njala inalowa mapeto ake anthu anakwiya ndi kusintha boma amamva bwanji mu mtimamo akamakhala abusa mmamva bwanji mmamva bwanji Nkhanzazi tasiyani koma tikuziwa simungasiye chifukwa zili m'magazi amanena kuti fisi ndi fisi ndiye taonera inuyo koma amalawi atopa nanu chaka cha mawa akufuna professor abwerere adadi atikonzere zinthu. History is the best teacher. 2021 Sadiki Mia anazima. 2022 Cyclone Gombe anaononga. 2023 Cyclone Freddy anaguma mapiri. 2024 Chilima ndi anzake anaphedwa Chikangawa. Amalawi akufuna mayankho pa imfa imeneyi. koma chodabwisa azibusa achinyengo anatulusa lipoti labodza akuluakulu Dornier 228 imakhala ndi black box koma iwowa anasankha kukhala chete mu lipoti lawo akuti amalawi tisunge bata tigwirizane akuluakulu mcp ikanafuna mtendere sakanamupha saulos chilima akanafuna bata magazi sakanasowa ku chikangawa munthu amupha bwinobwino chopopera magazi ake kukhala chiyani lero ndizochititsa manyazi zomvetsa chisoni zokhumudwitsa kuti tifuna tiyambe kutukwanizana kunyozana ena azipanga zokula mtima kapena tiyambenso kugendana kumamenyana kumene pa zinthu zimene zinayamba mwamtendere
Timafuna tinene ichi a president ndikulankhula ngati secretary general wa chipani osati ngati nduna ayi. Bwana ife sitilola kuti apezeke munthu wokusokonezani.